Meanwhile, ama m Igbo in the 60s mgbe m bidoro akwụkwọ m na 1959 By 1960, 61, 62 fụ ndị Igbo gbasa wee nọ n'obodo ebe anyị ntoro na-eme Igbo Union dị ike na-egori ndị mmadụ na ndị afụrọ fa n'anya at least fa zee eze hmm? a na ọtụtụ mmadụ fụrụ igbo n'anya mgbe ahụ maka na ife e ji mara igbo bụ aka ọrụ na na ọrụ ọma na na-echu uchu a na-akpatakwu ego debe na ọ kpakpata ya risa oluzie mgbe ife melu mesi igbo wee gbanwee oge n'egwu ndị igbo m na-afụ n'oge kịta adịzị ka ọ nna ha mụ fa ọ bụrụ na ọ bụrụ na some of ndị na-eme ife ahụ ndị ahụ nwụrụ ibu before ife ahụ na-elu wee mee n'aka sị na adịkwa sure ma adịkwa fa sure na ọ nna fa tụrụ ime fa ọ bụla si kwuo okwu taa so n'ife mme ife anyị na-ajụ m bụ ife mmiri anyị na ime ekwesịrị ka aba anụ nọ ka ebite mme enye kedu wee dị tụrụ enye na onye chek enye and ọ ka ụbọsị nta a ga-achụ ya na owere nchi. Ee. Ee, e nwere ife m na-akwadobe m ga-akọrọ ndị be anyị ma a nọkọsịa maka ụdị ife a maka n'ife na-ahịa anyị erika mana ofu ife mana obi na-eme ndewo ee ịkọla akụkọ anụ maka ọkụkọ bịara ọfụ maka a sị na ọkụkọ bịara ọfụ na-eji ofu ụkwụ wee na-akwụrụ ee mana ịkọwasị gị mana ị sị na e nwere ihe megịnị e nwere ihe i debekere na gịnị n'akpa ị chọrọ iwepụta na i kwuru okwu a ka nwa dibịa ee ya bụ ife na oge na-adịghị adịghị ewepụta ya ka e wee megịnị e wee gosi ndị be anyị ee eh, amakwa m na ndị be anyị dị na nkwadobe ka fa megịnị ka fa nụ ya oge e wepụta ya bụ ife ndewo ekene m onye isi daalụ rinne otu ife ọzọ m chọrọ ịjụ gị tutu anyị ekpokọ maka na a sị na ife a na-achụrụ agbụrụ bụ isi na anụ adịrị bụ na ndị na-achọ ịchị ọchịchị n'obodo a na nzukọ dị iche iche nwere ihe ọtụtụ dị iche iche ha kwesịrị ịmarụ tutu ha ewepụta onwe ha maka ọchịchị ị nwere ike inyekene obere ma ọ bụ ntakịrị enyemaka maka ndị otu na-achọ ịchị ọchịchị na etu fa nwere ike isi wee họpụta onye bụ onye isi n'otu ahụ

mana ọtụtụ n'ime fa abịago ebe a emekene m ebesi m nnọọ mana mgbe m bịara ọfụ ṅụsịa mmiri onu ha mma aba otu onye na-achọ igolo na-eje igo ọkụkụ si agwa olu na ọkụkụ ọmụlọ ọkụkụ si chekee fụsị akara aka nwere onye m fụrụ n'uche m na ọ ghọtara ife ịchị igbo nye a na-ewego ụmụ ole dị iche iche gara aga wee gwaba ife m che na onye pụrụ ife onye ga-achị igbo kwesi ka ọ mara and ka o mee ofu ife bụ na ebe abụọ na-ekpeta mmetụta ụlọ igbo dị ka isi akwụ chọrọ ka i gbuo onye ga-akwado akwado onye wepụtara ya ụkpa ije ka ibele aka wee bụrụ isi akwụ mere onye ezigbo aka so onye chọrọ ịchị igbo a ga-ahụ n'ije ọkpa ya na a ga-ahụ n'ebe o jegoro ebe ọ chịgoro mbụ na-afụ na onye a na-enwegodo ife ọ chọrọ imere igbo na onye a ga-amagodo ife na-ahịa igbo na ọ ga-achọ ka ọ dedezie and o nwere ife dịka ndị a ga-abịa ka abịachie ka ọgụgụ ọchịchị ịchịba achị ghara ịgụba agụụ godi maka na ọ bụ na agụụ mmadụ ịbịa nyere mmadụ aka aka gụrụ mmadụ ịbịa nyere ya aka oche na ibi ndidi ife nwere ike gbuo ya aka kwatuo ya ọ dị ka mmadụ na-alarụ ụra e kpọtebe sị ya bịa ka o je o je o je n'ama ụka a sị ọ binie ọbalị mba maka na ọ bụ na ya ife na-abịa onye ji aka binie sị biko nwoke kekere emebe na-emebe dota dota so edewere ụwa ndị ndị Igbo ụfọdụ mfe ka ndị ọ na-agụ agụụ ka e nwee onye ga-achịba o nwere ibe fụfọba na ezigbo na ọ ga na-akpa baba aghọta dị na nweta na-azọ ọchịchị ana ọchịchị dị kaba mmadụ maka ya kaba so na ndị nne ya na-enu ya ma ọchịchị aka na-ezukọ ọchịchị ebe ọ ga-eje onye igbo ọbụla efu dịka mgbere nọrọ ofu ofu na-agara onwe so ibe na-eme anyị wee na-eme anyị so ndị nsogbu dị ụzọ egbua ndị na-asị na ahụ ka ndị ka e nye aka ka a chịa ọgụrọm agụụ fa chọrọ ndị na-achọ ichekwa na aghọtara ebe ndị ahụ chọrọ
ndị Igbo na-ege ntị ụnụ anụgo ife onye isi bụ eh, okwuchebe ya bụ okwu eh, mụnwa na onwe m bụ achụzi maka obi eh, wee na-asị ka m jụkwa ya ụfọdụ ajụjụ maka na ajụjụ a m chọrọ ịjụ ya na ọ ife ga-eme gịnị ife ga-enyere ndị Igbo aka ee onye isi biko ife m chọrọ ịjụ gị maka na i kwusigo okwu otu ị dụgo ndị Igbo ọdụ kwucha ife niile e kwuru maka ndị Igbo na e nwere ife anyị nwa na onwe anyị chọrọ ime ife afụ anyị chọrọ ime ka anyị kwupụta igbo maka na asị na gị na onye isi na-akpụrụ igbo ụzọ ee biko enwere ndụmọdụ i nwere ike inye anyị nwa na anyị nwa chọrọ ibupụta igbo n'obodo a ka a na-asụ igbo na redio ma na tv biko anyị na-ayọ gị ayịyọ maka na ndụmọdụ anụnwa anyị chọrọ ka i nye ya ka onye igbo ndị ọzọ soro wee mụta ka ha na onwe ha sikwa n'ime ya wee na-emekwa na-ebupụtakwa ee ndị igbo ebe ọbụla ha nọ maka na ọ bụrọ sọ anyị nwa ya eme ya ndị ọzọ ga-esokwa ma onye ihe anyị nwa na-eme sorokwa wee na-eme biko

ọ ga-abụ ezigbo mmadụ ndị mmadụ ewee mmemme nwa onye wee sụọ ya bụ igbo mana otu esi ga-eme ka e mee ka ụmụ anyị wee mụta igbo bụ nnukwu ọlụ a ga-ejere ya nzukọ iche maka esi ga-eme ya mana anyị nwa bụ ndị bụ okenye na ma ya bụ igbo kwesị na-asụ ya onye Igbo na onye Igbo ibe ya nọkọ sụsụ aka n'Igbo a ndị Igbo kara aka na-asụo na ndị kịta asị na anyị isi afọ mmanya asụ n'Igbo ebe nna nke nwere ike imebi ihe ahụ eziokwu onye isi ọ nwere ife anyị na-akwadebe ga-abụ emesịa a ga-emekwa ka ịmata maka Igbo Heritage UK um, ọ bụ otu na-agbakọ na-asị ka e gopụta um, Community Resource Center n'obodo a bụ ebe ọ ga-abụ anọdụ ewee na-amụ ya bụ Igbo a ga-enwe ebe a ga-ewu ụnọ oriri na ụlọ ọṅụṅụ nwee ife dị iche iche a na-eme na ya bụ ụlọ mana ọ bụ na Igbo niile ga-enwe ike ịsị na ebe a bụ ebe nke anyị ka etu ndị juu na ndị somalia si nwesị ụlọ nke fa mana anyị sikwa n'ọnọdụ a wee na-akwado ya na-akwadosi ya ike mana ọ bụ ife ọ ga-abụ mbọsị ọzọ emee ka ị marụ ebe ejedebe maka projekti a iji anyị sị ka anyị kenee gị etu i si wee wepụta ohere wee kweta ka anyị na gị nọ ya n'ụbọchị nke taa wee na-asị gị chineke gọzie gị nwa ji bụrụ nwa chi ndị na-ege ntị ụnụ anụgo ya ọ bụ his excellency ambassador dozie nwanna ka anyị na ya nọ n'ụbọchị nke tata anyị ga-anarụzi ezumike ọ bụrụ na anyị chigata theodora na mụnwa ga-ebidokwa na ndị na-eti egwu n'Igbo daalụ ndewo